mafuta ndi ofunika kwambiri timathira mu galimoto ndege sitima katundu amayenda from one place to another chifukwa cha mafuta timapangira maplastiki fetereza magetsi sapato colgate shampoo carpet and even chemicals mkatikati mwa nkhondo yachiwiri maiko ambiri especially europe asia africa anasalazidwa ku america zonse zinali chimake tiyerekeze panopa akumenya nkhondo irani ikuphulitsa maiko ena ngati saudi arabia israeli dubai america is intact chifukwa ndikutali world war 2 adolf hitler anaphwasula mafactory ku europe africa and even asia british pound ndi anzake anachepa mphamvu pofika 1944 ku bretton woods conference maiko anavomereza us dollar kukhala world currency 1973 kunali nkhondo pakati pa aluya ndi israeli malonda a petro anayima kunali oil crisis posakhalitsa america inapita ku saudi arabia ndikupanga agreement anawuza kuti kuyambira lero gulitsani mafuta in dollars ifeyo tikupatsani chitetezo potero maneba a saudi arabia kuwait bahrain oman united arab emirates and qatar anachita chimodzimodzi pamenepa equation yake inali motere aliyense akufuna mafuta ndipo mafutawo akugulitsidwa m'madola zotanthauza kuti choyamba mupeze madola timaona ku malawi forex ikasowa mafuta nso amasowa system imeneyi imatchedwa petro dollar ndiye pali maiko ena anayesera kutsutsa america inayikira masanction owakhaulitsa mwachitsanzo saddam hussein anamupha ndikunena pano mafuta ku iraki akugulitsidwa m'madola colonel muammar gaddafi amafuna united states of africa one currency anamusoweza libya inoyo ndi petro dollar venezuela komanso irani amagulitsa mafuta in chinese currency lero anapeza mavuto brics nation south africa china russia india brazil anayeserapo business pogwiritsa ntchito ndalama zawo but still akugwiritsabe dola mwachidule america imatolera misonkho pa dziko lonse lapansi ngakhale kumalawi kuno mukakwera minibasi ndege kaya ndi kabaza mukupereka msonkho ku america mafuta akugulitsidwa madola ogulitsa nayenso akapeza madola amakapanga invest ku america saudi arabia mwachitsanzo makampani a ku united states uber facebook microsoft starbucks blackstone lucid motors muli masheya a ku saudi arabia united arab emirates coca-cola vodafone matimu ngati arsenal manchester city ali pansi pa dubai abu dhabi arsenal fly emirates ndi ndege za ku dubai ndi zimene zimapereka sponsorship and investment manchester city etihad airways ndi ndege za ku abu dhabi ndi zimene zimapereka investment and sponsorship vodafone muli masheya aku united arab emirates pali kadziko kachiluya kulemera kwambiri qatar ali ndi masheya mu volkswagen barclays bank london stock exchange total energy heathrow international airport mukapita ku london kuli building yaitali the shard eni ake ndi qatar psg football club and even braga ya portugal

hrdc ndi branch ya malawi congress party zimenezo aliyense akudziwa ndiye kaiyatsa wapezerapo advantage nkhani ya hotelo kuti agwetse boma ndiye timafuna timuuze kaiyatsa sukudziwa chilichonse pa nkhani ya hotelo zonse zimene amafotokoza mukhoza kuona akuti ayi anduna akuti apange resign wakuti apange resign akuchita target akuluakulu a boma amalawi ndimafuna ndikupatseni chitsanzo mwapita ku joburg mukupeza ndalama mwamtumizira sister wanu 50 million sister ndisungire ndalamayi ndikamabwera ndipeze inu pobwera ku malawi mwapeza kuti sister wanu ndalama anaononga kodi pamenepa muchita blame amayi anu kapena sister wanu chifukwa pamene mmatumiza 50 million kwa sister wanu amayi anu sanadziwe mwatumiza ndalama sister wanu waidya inu pobwerera simunayipeze now nkhani ya hotelo ma civil servant akusungisa ndalama Old Mutual continental asset management komanso nico ma fund manager tisungireni ndalama tikadzafika 60 years mu 2042 tidzayipeze ndiye ma fund manager amenewa ayamba njira zawo zosungira ndalama Old Mutual yamanga chithaphwi hotelo akunena kuti no tikasunga ndalama ku banki ndalama idzakumana ndi devaluation ndiye tiyeni timange hotelo pa chithaphwi akumanga chithaphwi hotelo anatiuza kuti 43 billion lero awononga 135 billion amene akuononga ndani Old Mutual chifukwa ndalama tapatsa Old Mutual sungani 500 billion nde iwo aja kutenga ndalama ija ndikumangira chithaphwi hotel 2 nico continental asset management tauza kuti tisungireni ndalama iwo aja akuopa devaluation atenga ndalama ndikugula sigege hotel 21 billion atenganso ndalama ina ndikugula Amaryllis hotel 120 billion chimene akufuna iwowa ma civil servant akadzafika 2042 ndikumalandira pension adzapeze ndalama zawo ndiye wina wosazindikira akupangisa press conference ndikumachita blame ministry of finance reserve bank ndi anthu ena aboma nkhani yayikulu sakudziwa kuti contributory ndi chani pay as you go ndi chani wangomva kuti pension fund yagula hotelo maganizo mwake wayamba kuchita blame anthu amene akuwaganizira kuti amasunga ndalama ndiye timafuna tiwauze a Kaiyatsa pamodzi ndi hrdc there are two types of pension fund one pay as you go anthu akapanga retire after 60 years amapatsidwa zawo kugwiritsa ntchito misonkho ya mra potero akapita ku nyumba every 14 mwezi uliwonse amakalandiranso zawo pogwiritsa ntchito ministry of finance tiwadziwitse a Kaiyatsa lero kunena kuti ndalama za pay as you go zimachokera ku executive under ministry of finance amene ali joseph mwanamveka komanso accountant general contributory eni yake ni ma fund manager ndalama za hotelo zachokera ku contributory signature amene asayina kuzitusa ndalama ndi a continental asset management amene ali fund manager amalawi tisamvere amaumawo amenewo akulira ali ku opposition nkhani ya hotelo tikudziwa anthu amene agula hotelo tiyeni tipange blame anthu amenewo atifotokozere ndi chifukwa chani anagula hotelo anapereka ndalama chifukwa chani anthu amene agulawo ndi amene angafotokoze musayambe kupaka matope anthu amene sizikuwakhudza even signature zoti kumagulidwa hotelo sakuzidziwa you cannot blame them please awa akaiyatsa akhuta chani we don't know anali kuti 5 years where were you the last 5 years kaiyatsa mcp diehard lero uli busy kufuna kugwetsa boma akuyesa 2019 akuyesa 2019 kuti akalankhula amalawi amvera that will not be accepted tikuuzeni amalawi boma timatenga kugwisa ntchito ballot paper zimene munachita 2020 kutenga boma kugwisa ntchito makhoti sizingachitikenso amalawi anachangamuka tengani boma kugwisa ntchito ballot paper
zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo his excellency professor arthur peter mutharika wa democratic progressive party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso